Moni, ndine Jack nde nkhani yathu ya lero ikutitengera mu dzaka dzakale mu 1898 nthawi imene ma British anali busy anayambisa project amamanga njanji kuchoka ku Uganda kupita ku dera lotchedwa Tsavo ku Tsavo masiku ano amakutcha ndi ku Kenya panopo, kalero ankakutcha ku Tsavo nde analemba ntchito anthu ambiri ma thousands and thousands of people kuti athandize kugwira ntchito inali ntchito yayikulu kwambiri kupanga le ma tracks a njanji miyala chilichonse kuti kuchoka ku uganda mpakana ikafike ku kenya anthu ena ogwira ntchito anali ochoka ku india ena ma africans ena ma british nde anthu atayamba kugwira ntchito anaikaika matenti nanga si njira yayitali eti anapezeka kuti anachita notice kuti anthu ena akukhala ngati akumasowa koma sakudziwa kuti chochitika nchani nanga si kunali anthu ambiri amene akugwira ntchito nde it was easy kumaona ngati mwina anapita anachoka kenako anayamba kuchita notice kuti mm, anthutu akusowaditu pamuzi pano angopeza kuti asowa nanga ukuchoka umangochoka osatsanzika kenako anayamba kumapeza mafupa a anthu maskulls a anthu ndi zinyama zina anthu kuyamba kupanga observe kuti chikuchitika ndi chani mpamene no anadzazindikira chomwe chimapangika panali mikango imene imadzatolapo anthu imangobwera mwina mutenti kachetechete kunyamulapo munthu ndikuthawa nde amakadya anthu aja amakadyera kutali anthu osadziwa nde anthu atazindikira anali ndi mantha manthatu kuti kuli mikango ikumangonyamula anthu kuthawa nawo kumakadya anthu nde zinafika poyipa mpakana anthu ena analolera kusiya ntchito kunena kuti no sitingakhalenso kunoko anthu ambiri anasiya ntchito kumapita kuti no it's too dangerous mikango imeneyi ikuchokera kuti ndipo imaoneka kuti inali ndi hunger ya anthu imachita hunt anthu osati zinyama zina ayi kuti malo awo hunting ground yawo inali imeneyoyo basi kuti chakudya chawo inali anthu nde kunali kupha anthu kudya anthu anthu amangosowa nde amasowa kunena kuti kodi tizimenyana nanga si zinyama zija zimabwera mozemba eti zimadziwa mmene zimapangira kuzemberera kuti mpakana zipeze anthu ende zimachita target anthu akagona kunena kuti ali mmatenti mpakana ntchito yokonza njanji inayima chifukwa anthu amanena kuti no what's the point tosefe tipezeka kuti tifapo and yet tikufuna ndalama sizikugwira anthu ambiri anachoka nde amene amatsogolera ntchito yopanga railway lieutenant colonel john henry patterson anapanga decide kuti "Ah, mwina ifeyo anthufe tiyambe kupanga hunt mikangoyo kusiyana kuti basi ntchito mpakana ilephereketu nde anapanga build ma platforms kuchita set ma trap osiyanasiyana ubwino wake iyeyo anali ndi mfuti nde vuto lake mikango ija inamumva siku lina ataumbira mfuti ija nde inakhala ngati kuti inali s- yochenjera kwambiri so much that imampanga avoid iyeyo iye akakhala kuti wakhalirira mbali iyi ndi mfuti yake akuyidikirira akuyang'ana mikango ija imapita mbali ina kumene akudziwa kuti iyeyo kulibeko ndi mfuti yakeyo nkokagwira anthu kumeneko mpakana panadusa miyezi ndithu iyeyo akumakhala usiku ndi usiku kudikirira kuti mwina tsiku lina adzatani akhoza kuzayiona live mikangoyo kuti ayiphe nde mwamwayi anapezeka kuti anawombera nkupha mkango mmodzi anthu anachita determine kunena kuti inalipo mikango iwiri yomwe imazunguzayo nde atapha mmodzi anadziwa kuti winayo satenga nthawi nanga zimayiphwekera mikangoyo kugwira ntchito pamodzi eti mene zimapangira zinyama zimagawana wina abisala uku wina atere apanga chona nde apa pano wasala mkango umodzi nde amadziwa kuti khalikhali utulukira ukhala ndi njala ende aupeza and after three weeks of kupha wina uja anapezeka kuti auphaso mkango uwu basi tu mpamene nkhani ino inatani inakhala ngati yatha kuti mikango ija ayigwira koma fact inazunguza kwambiri anayitumiza ku usa tikukamba pano ili ku museum ku usa akuti mikangoyo mmene ananenera patasoniyo akuti inapha anthu 135 imagine koma masayantist akuti anayichita study mikangoyo chanchani kuchita determine kuti ya inapha anthu 35 okha nde amatsutsanatsutsana koma anthu amene analiko wo akuti anapha anthu 135 eti nde akuti ili ku museum ya ku chicago kumene anthu amapita kukayiona eti anangoyipanga preserve kuyisunga kumenekoko mpaka panopo eti dzimatupi dza dza ujeni dzimatupi dza mikangoyo chifukwa choti zinasandukano part of history kunena kuti pang'onong'ono zikanalepheretsa kupanga build railway yamphamvu kwambiri yochoka ku uganda kupita ku kenya zikomo kwambiri